whole topic is gonna make much more sense if we are to have at least the preliminary knowledge about the um, you know redox reactions and also um, partly nkhaniso ya ma chemical compounds like the ionic kaninso covalent compounds right so if you're to have that knowledge if you're to um, to, to, to keep that knowledge at the back of your mind i think zikuthandizirani kuti zimveseseke kwambiri komano we will try kuona kuti uh, zinthu zimveke bwinobwino

this other part called lysis so when you're looking at lysis kuli ngati kuena kuti kupanga split right ngati mmene zimapangira kuena kuti selo ikakhala kuena kuti yatani ya ya ya ya ya yakaya mwazimadzi kwambiri muja mu- mu- mu osmosis and stuff pofika pa nthawi imapezeka kuti yapanga lies imakhala kuti yatani yaphulika ngakuti yapanga split so in other words in this case we are looking at

Mind you, ma compounds amenewawa sikuti ndi any compound yomwe imatani, imakhala kuti ikupanga decompose with the aid of electricity, komano there is a specification kunena kuti this compound ikufunika ikhale in a molten form komanso itha kukhala mu aqueous form. So in molten form Tikuziwa kale kunena kuti melting pamene tikuona kunena kuti ta, taotcha chinthu chijachi kufikira kunena kuti chanyeka let's say um, mchere sodium um, sodium um, uh, chloride ukakhala kunena kuti waotchedwa to somewhere around 800 degree celsius imapezeka kunena kuti yapanga melt right so in other words sitinasungunule ndi madzi komano tangochinyekesa so in other words The molten form ndi Aqueous state zikusiyana ponena kuti Aqueous state we are using aqua, we are using water cholinga kuti titani tichisungunule okay komano kwinaku tikukhala ndi chinthu choti tangochinyekesa because we've subjected it to heat alright like too much heat that is okay so kuchibweresa chonse pakamodzi This is the process whereby the compounds that are either in a molten state or aqueous state imapangidwa chani decomposed using electrical energy that's why there ndimanena kunena kuti pali ma parts awiri electro and lysis right so if you were to look at this process ya electrolysis and that time pamene timaona za ma uh, redox reactions kapena oxidation reduction reactions right we came across this concept ya um, um, um, electrochemical cells right ngati ma, ma battery amene amakhala akugwiritsira ntchito stuff ngati imene kaya ndi maasidi kaya chani ngati mabattery amene amakhala amu- amu- amu- kaya amugalimoto ajawa right so the principle amakhala kuti akugwiritsa ntchito yomweyi yachani ya electro electrolysis right so the process of electrolysis is carried out in the electric electrochemical cell and tiona kusogoloku kuti kodi imagwira ntchito motani makamaka tikakhala kuti tikupanga zinthu ngati zitsulo zimenezizi right so

imagwira ntchito kapena kuti imawekha kapena it will occur pamene pali ma ionic compounds that are melted monga tinaona muja kunena kuti it's either in molten form right kapena chonena kuti tachipangaso dissolve in water that's why timanena kuti zamachani ama aqueous um, uh, aqueous solutions and those ones amakhala kuti ali ndi machani ndi ma free ions amene amakhala akupanga move and remember transfer ya ma electrons kapenanso kwambiri electricity kuti ipange conduct timafunika kwambiri pakhalenso machani if it is uh, in this case pamafunika pakhale ma ions amene akuyenda negative ions komanso machani ma positive ions amene akhale akuyenda in that solution so electrolysis ikuchitika mu ionic compounds and you know kunena kuti ionic compounds ndi amene ndi ma compounds amene tikubwera nawo pamene a metal ikupanga combine ndi non metal okay metal ikupanga combine ndi non metal tikubwera ndi ma ionic compounds chifukwa chonena kuti awawa ndiye kuti akhala kunena kuti ali ndi ma positive charges komanso ma negative charges abwera pamodzi um, amene akupanga chani form that uh, thing so akakhala kuti ali melted like in the case of um, sodium chloride imene ndinagwiritsa ntchito ija in that form kapena kuti in that case mm, zikhala kunena kuti tili ndi um, sodium chloride tili ndi ma parts awiri okay so we have sodium or we have chloride wa negative we have sodium wachani wa positive kusonyeza kuti if this one is melted zikuonetsa kunena kuti ma, ma ions amene tikhale nawo in that solution tikhala ndi sodium komanso chani chloride right chifukwa chonena kuti palibenso chimene tinaphatikiza mu madzi ayi komano Zikakhala kunena kuti, eh, zikakhala kunena kuti, um, in the case ya that one which is dissolved in water, what will happen to ena, for example, sodium chloride, right? Um, sodium chloride. And tapanga dissolve in water, H2O, okay? H2O. Chomwe chichitike ndi chonena kuti, Pakhala ma ions ndithu bwino bwino, sodium, pakhalanso chani, chloride, komano kwinakunso chifukwa chonena kuti tapanga dissolve in water and water tikudziwa kale kunena kuti nayonso ili ngati part ya ma ujeni eti, aah amakhala nga kuti amapanga kaya amakhala ngati akupanga conduct komanso pena sakupanga conduct its something like that nga kuti ndi apakatikati mmene tinaona nthawi ija mmbuyo muja so kusonyeza kuti uyu akhala ndi chani ma hydroxyl ions komanso akhala ndi ma chani ma hydrogen chani ions kusonyeza kuti ma ions apapa akupezeka and they are freely moving mu chani muja mu solution yathu ija hence electrolysis itha kutani itha kuchitika chifukwa kunena kuti we are looking at the decomposition ya ma um, ma compounds either the ionic ones kapena uh, uh, amene ali melted kapena amene ali dissolved in water So apart from that ndipamenenso tikuona kunena kuti ngati pali ma covalent compounds okay amene amakhala kunena kuti akakhala ali mumadzi amapanga form ma, ma free ions okay akakhala kunena kuti pali ma ionic ka- akakhala ma covalent compounds koma akakhala mumadzi muja amapanga release ma ions amenewonso ndiye kuti electrolysis itha kutani itha kuchitika so Since tinaona kunena kuti this um, electrolysis imachitika um, ngakhale mu electrochemical cell like in the case yomwe tinaona mu uh, that topic ya redox reactions right mu topic ya redox reactions tinaonanso nkhani ngati imeneyi so what we are going to have here like just you know some, some sort of a demonstration ndi chomwe tikuziwa kunena kuti in an electrochemical cell what happens ndi chonena kuti imapanga consist of zinthu kapena kuti for there to be the electrochemical cell pakufunika tikhale ndi chani a dry cell and tikuziwa kunena kuti kaya titha kugula mabatire aliwonse kaya ndi durata kaya ndi chani aliwonse olayoni mulimonsemo So tikufunikanso tikhale ndi ammeter and tikuziwa kunena kuti ammeter ndi imene imagwira ntchito kuti cholinga tipange detect if the electric current is passing through right and titha kukhalanso ndi bulb cholinga kuti tingoona ngati kunena kuti current ija ikutani ndithu ikudusa cause if bulb ikuyaka zikungofuna kuonesa kunena kuti the current that is passing through um, ndiyokwanira ndithu to the point of chani uh, uh, lighting the bulb ndinso timafunika tikhale ndi ma graphite rods okay so ma graphite rods um, ngati kuti amene amatchedwa ngati ma electrodes right um, ma graphite rods ndi amene amakhala kuti akuthandizira kunena kuti kuti amapangidwa attached ku ma terminals right akupangidwa attached ku ma terminals and tikuziwa kale kunena kuti amakhala battery amakhala ndi positive komanso negative chani terminal so awa akukhala ngati kuti akupanga akupangidwa connected to these terminals komanso akupangidwa immersed in, in, in that solution that we have komanso electrolyte so trying to break this thing further ndi pamene tikuona kuena kuti when we are looking at the electrolyte the electrolyte ndi compound yathu ija yomwe ikhale ikupanga conduct that kapena kuti yomwe ikhale kuena kuti ikupangidwa split or ikupangidwa decomposed as the electric current is passing through tikakhala kuena kuti talumikiza battery lijalo that solution yomwe izipangidwa split decomposed that's the electrolyte okay so it can be that which is let's say melted kapena yomwe yapangidwa dissolved in chani mu, mu, mu water and we know kwena kuti it will get decomposed in the end after kwena kuti electricity ija yapanga pass through it right ma graphite rods ndi amene tinaonanso kunena kuti they're there to, to be connected to machani to ma terminals so to the terminals and um, ali ndi maina awo okay so ngati pali electrode ija yonena kuti yapangidwa connected ku positive terminal okay, ya battery that one is called an anode right anode so tili ndi electrode kapena we have the graphite load which is connected to the positive terminal and that one is called the, the anode but then the other one that is connected to the negative terminal okay it's called cathode right so these are the terms that you uh, the terminologies that you're supposed to be familiar with when we're um, looking at this uh, uh topic ya electrolysis right and dry cell and pamene tikuona kuti imafunika ipange uh, uh, ipereke direct current because that is the one that is um, you know the source yachani uh, ya, ya, ya kapena kuti ngati electromotive force kapena kuti source ya um, ya ya ya energy yathu yoyena kuti idutsitse ma currents through the chani the, the, the, the, the fluid bwino bwino and bulb ammeter these are just there to show us kuena kuti indeed current is passing through so this is more of a setup yomwe titha kukhala nayo okay we can just appreciate this kuti tione kuti kodi electrolysis imachitika motani So we're having the battery as you can see here, right? And then we're having the switch. And if you were to close the switch here, right? If you were to close the switch here, it means when kuti current ikhaya kutani ikupanga flow, okay? Ikhaya kupanga flow and tikuziwa ndi pamene tikuona so bulb ikakhala kuti kuyaka zionesa kuyena kuti this electrolyte

so tikhala tikuona kunena kuti what happens kapena kuti the actual process like in the next lesson we will look at the actual process as to what really happens for there to be uh, that electrolysis to the point yoyena kuti mpakana babu itani i- i- i- iyake komanso um, ammeter izikhala ikupanga read izipanga record kuena kuti indeed current is passing through and tikakhala kuena kuti tagwitsa ntchito ma different thing for example sugar